M'dera la Kapinga mudali khoti yaing'ono ndipo amajisitileti a khotiyi adali bambo Kapinga. M'derali anthu ankadandaula chinthu chimodzi, kudalibe chilungamo mukhoti la amajisitileti Kapinga. Bambowa ankakonda ndalama kuposa udindo wawo. Chilungamo chinali ngati bizinesi kwa iwo. Munthu aliyense amene amapereka ndalama zochuluka ndiye amawina mlandu. Adayiwaliratu za malonjezano awo amene adachita akuyamba ntchitoyi. Tsiku lina Thokozani amene adali mkazi wamasiye adapita kukhothiko. Amuna ake anali atangomwalira kumene, ndipo abale awo amamunawo anayamba kumutengera chilichonse, nyumba, malo komanso sitolo yaing'ono imene mwamuna wake anamumangira. Ndili ndi ana atatu, koma akuchimuna afuna anditengere chilichonse. Nde ndipanga bwanji ineyo ndi anawo? Uku kunali kulira kwa Thokozani akufotokoza zomwe zikumuchitikira. ndipo akapinga amakhala ngati akumvetsera mwachidwi. Patapita masiku angapo, akapinga adaitanitsa akwawo kwa mwamuna amene amasumiridwayo, ndipo atabwera, monga mwa nthawi zonse popeza abale amamunayi ankadziwa mmene khoti limayendera, adampatsa akapinga ndalama zankhaninkhani. ndipo mlanduwo unatha popanda kukamba zambiri chomwe chimachitika nchakuti thokozani akabwera ku khothiku amajistreti amangomuuza kuti ubwerenso wiki ya mawa ubwerenso mwezi wa mawa masiku nkumatha kenako thokozani adangotopa nkuvomereza adatenga ana ake atatu ndi kuchokamo m'mudzimu kupita ku tawuni ina kukayambiranso moyo apa nkuti atawuzidwa kuti failo ya mulandu wake yasowa ndipo ngati akufuna kuti nkhaniyi ayikambirane ayenera kuti ayitsegulenso. Thokozani anangovomereza. Ndikupita kutali kukayamba moyo wina ndi ana ake. Ndipo a Kapinga atamvetsedwa kuti Thokozani wachoka mu tawuniyi adangosekerera popeza adadziwa kuti tsopano Nkhani yatha. Patapita miyezi ingapo, mumsika wina wa mumzinda omwewu padali mnyamata wina amene amachita malonda ake, dzina lake Mphatso. Adali ndi malo ang'ono ogulitsirapo malonda ake mumsikawo. Malo amenewa adapatsidwa ndi agogo ake. Ndipo amawakonda malowa chifukwa adapezapo makasitomala ochuluka. Anthu a m'mudzimu adaamuzolowera kuti ngati mukufuna nsinjiro, ufa ndi zina zotero, pitani pa Mphatso. Koma tsiku lina wapampando wa mumsikawu kapena kunena kuti atcheya anamuuza Mphatso kuti akuyenera kuti asunthe achoke pa malo amene akugulitsira malondawo chifukwa munthu wina akufuna kumangapo shopu. Izi zinamututumutsa Mphatso. Ndi ndani akufuna kumanga shopu malo awo? Awatu ndi athu tinagula, adandipatsa ndi agogo anga, sikuti ndi a lenti. Uku kunali kulankhula kwa Mphatso kumuuza tcheya wa mumsikawo ndipo atcheyawa adangomwetulira popeza adadziwa kuti amene akufuna kumanga shopuyo ndi munthu wa ndalama zake zochuluka ndipo Mphatso sangamake. Patapita masiku angapo, Mphatso adaona ngati nkhani ija yatha Ndipo tsiku lina atalawirira mam'mawa kuti akayale malonda ake monga mwa nthawi zonse, adangopeza kuti kachisakasa kake kamene adamanga koyikapo malonda kaphwasulidwa ndipo anthu ayambapo kukumba kusonyeza kuti ntchito yofuna kumanga yayambika. Mphatso ataona izi adawafunsa anthu aja, Kodi mwini wake amene akufuna kumanga shopuyi ndi ndani? ndipo anthu aja adangomulozera. Poteropo padali m'bambo wa mimba yake yayikulu atayima pa chigalimoto chopuma akuyankhula foni. Mphatso adasendera kufupi namudikira kuti amalize foniyo. Atatha, m'bamboyo adampatsa moni Mphatso ndipo Mphatso adayankha mwaulemu nayambapo kukambirana chifukwa chimene akumanga shopu pa malo ake mosakambirana. ndipo bamboyo adamuyankha mwamwano Mphatso posatengera kuti Mphatsoyo adabwera kwa iye mofatsa komanso modekha kasume kulikonse malo awa ndi anga kuyambira lero pakhalapo shopu yanga ngati ukufuna kupitiriza bizinesi yako ungonena ndikupezera malo ena mu msika omwewu koma Mphatso sadafune kusintha malo malo awawa adawakondetsetsa popeza adayikapo maziko a makasitomala ake Ndipo zitatere, Mphatso adanyamuka kuthamangira kukhoti kukasuma. Mphuno salota. Apa n'kuti bambo wolemerayu amene amamanga shopu yake mumsikamo anali atakumana kale ndi bambo Kapinga, atawakhuthulira ndalama komanso anali atamugulira galimoto yanyuwani. Kapinga atamuona Mphatso anangomwetulira popeza adali atadziwa kale za nkhani imene Mphatso wabwerera. Ndipo monga mwa nthawi zonse, akapinga amangomuuza Mphatso kuti ubwerenso mawa, ubwerenso nkuja, ubwerenso wiki ya mawa. Ndipo Mphatso sadagonje, sadafooke popeza malo awa adali moyo wake. Adapitirira kumapita ku khoti ngakhale samathandizidwa. Tsiku lina adauzidwa kuti failo yake yasowa ndipo Mphatso adavomereza zotsegulanso mulandu wake. Atautsegula kachiwiri, amanamizidwanso kuti ubwere mawa ubwere wiki ya mawa koma mphatso sadafowokebe ndipo adawuzidwanso kachikena kuti failo yake yasowa apa mpamene mphatso adaona kuti china chake chikuchitika ndipo adakhala pansi nkuyamba kulingalira kuti apange chani popeza adasiya kuyala malonda ake tsopano Tsiku lina Mphatso adaganiza zokasewera bawo pansi pa mtengo ndi anthu ena. Mkatikati mosewera bawo, azibambo adayamba kuyankhula nkhani za mafayilo mmene amayendera ku khoti la akapinga. Koma anthu inu, mukudziwa zakuti milandu yambiri ku khoti ya akapinga imangothera kuti fayilo yasowa? Ndipo anthu adavomereza, zoonadi, zimenezi zakhala zikuchitika pafupipafupi. Ineyo chibwerereni m'tauni muno sindidaoneko chilungamo chitayenda m'khoti mwa akapinga. Awa adali macheza a azibambo pa bawo. Ha! Azayesere kundichita ine zimenezi majisitireti ameneyo ndidzamuonetsa! Uku kunali kuyankhula kwa bambo wina mokwiya. Mphatso atamva za nkhaniyi adawafotokozera azibambo aja nkhani yake yonse ndipo onse adagwedeza mitu. Anamva kuwawa ndipo adali wokwiya. ndipo adamuuza mphatso kuti apite ku khoti lalikulu kumene kapinga alibe mphamvu mmawa wake mphatso adalawirira kupita ku khoti ina yayikulu kumeneko adakumana ndi amajisitireti achira amene anali munthu woona mtima wokhulupirika komanso osakonda ndalama atamva nkhani yake achira anaona ndithu nthawi yomweyo kuti china chake chachinyengo chimachitika ndipo adayitanitsa kafukufuku wa mphamvu okuti akapinga afufuzidwe. Ichi chinali chiyambi cha kugwa kwa amajisitireti a kapinga. Nkhani yofufuza akapinga idafalikira patali popeza nkuti a majisitireti a kapinga anali atayimitsidwa ntchito ndipo anthu anayamba kufika kupereka maumboni a momwe akapinga adakhotetsera milandu yawo. Ena amachita kufotokoza kuti adakakamizidwa ndi a Kapinga kupereka ziphuphu, ndipo maumboni ochuluka amene adaperekedwa adadzidzimutsa anthu ochuluka. Pamapeto pake a Kapinga adachotsedwa ntchito ndipo adazengedwa mlandu wokakhala ku ndende kwa zaka 20 ndi ntchito yaikulu, ndipo Mphatso adapatsidwa malo ake ochitira malonda Dera lonse lidasangalala litamva za kugwa kwa a majisitireti a Kapinga. Pa nthawi yoyamba kwa nthawi yaitali anthu anamva tsopano kuti chilungamo chabwerera mu dera mwawo. Ndipo anthu a m'derali adazindikira chinthu chimodzi, munthu utakhala woipa bwanji, utakhala wachinyengo chotani, tsiku ndi limodzi umatera ndithu.